2480 or 0806 263 4448. Chabros Commercial Trading Company Nigeria Limited, the home for genuine Yamaha power products you can trust.
ndị be anyị ọmarịcha egwuregwu anyị ndụ ya n'ụwa bụ nke anyị ji eme gị obi ụtọ anyị kpọrọ nne di m nọzi n'agba nke anọ n'agba nke a e jeketa iru a naba azụ kedu ebe ole i si abata kedu ebe i che na i bu akpa na-eje nnọọ ọ mụwa ka ị na-ekenezi nnọọ ọ gịwa ka m kwesịrị ikenewe nnọọ gịwa bu akpa abakwute mụwa nọzi n'ebe a nọọ onwe m kaptịn oke ihe na kedu ebe i si abata ebee ka i si buru akpa abata na ya na-ajụ nna m oke ajụjụ a ị na-ajụ a abaghị uru maka na onye anụ nwe furu ebe a o nweghị ihe o ji m kpọrọ ọ kpọgidere m asị kpọgide m asị kpọgide m asị ruo na mkpụrụ ọkpa ya dị n'ala anya ọ na-afụ m na bọfụ ya ọ dị ya ka m nwụọ mbe niile kirie mbe niile ee ha igwere akpọkọwu ya anịnya gbori me mu ya na ya ee me yi nu hu bu pure water ice water ị na ị na-ajụnụ ọ bụ na o kwesịghị ka ọ bụrụ otu orugu bịa na park chọta m mgbe na ị chọtara m ọ bụdo uli na ọ bụgụ nna gị bịa naanị ya kwesịrị o were moto chọta m a sị nwunye nne di ya vuru m vunete mana onye ajụ na ya ma nso wee bịa ọ hafụ naanị gị ọ bụrụ na nne ya bụ ihe na-abịa nne ya kpọọ ya sị ya na ya na-abịa ọ ga-ahafụ nne ya jewe ebe ọzọ oh. ọ ma hafụcha ihe niile o ji n'aka ọ ga-agba kitikiti gbaa mbọ fụ na ya jee dute nne ya maka na ọmụnụ o mere o were m kpọrọ ibi ma tagbuo onye n'ihu mbe ya ibi ma tagbuo ọ baghị uru na ị na-enye onwe gị nsogbu jigidere onwe gị i mee nke a bụrụ bịa karị gị ogechi o tego nne m chebere ebe a ọ nọrugo ebe o chego gị chee ka ọ ga-eche baa ka i jee chọrọ ihe ọ ga-eribe ị baa i jee chọrọ ihe ọ ga-eri ee nzekwe ị na-ataba onwe gị ahụhụ na akpa onye peje peje emerezi ọ dị na-adịkwa gị akpa ya amakwaghị mgbe o jeri ọ peje peje esisi aja chọgide m ne ọ baghị uru jee gosi m mgbe anị mbe ihe nri dị ka m jee were ka m ịma ị na-egwe m eji ikwu ị na-eme eme isi na nna azọte mana ọ gị na-azọte nye ọ kwesịrị ka ọ baa ka o jee chọọ ihe ị ga-eri nye gị
onye onyobe m bụ nne ka m bụ ama m esi nri kata nwa gị agara m esi nri ihe mkpogbu ụmụ na-asụ o mere gụcha ya gụọ na m ji egbu ịghọtara kama one day wetụbọ ya gụ ogo na be m ya na m bịa na be m m baa kichin jee sie nri bufute ọ bụ ga arụ ịghọtawa m na-ekwu ah, ehe afọ m ka m jee sie nri bịa jee gosi mgba na-esi nri ka m jee sie nri pafụta m sichome ka m peye epe gị n'onwe gị achọghị m ka gị ogwụgwụ ya bụ na mbe enyi biko biko
biko mmadụ emekwana ihe a ga-eji kpọọ ya asị a sị na a kpọrọ ya asị mgbe na-emekwana ihe a ga-eji kpọọ ya asị ọ sị na a kpọrọ ya asị nna m asị m ga-enyekwa ndụ gị nsogbu ka m jee sie nri a ọ bụrụ na o nwere onye agụụ na-agụ nri dịkwa na friji o mama ma ama eme nke mama ma ama aba ka o je eje were bịa siele ọ bazi o je eje were nri dị na friji

friji ọ bụ ite friji ọ bụ aka gị gị na-ewe esi nri dịka onye onye a nụtara anụta esiwe onye na-aza gị na o nwere nri m hụrụ mgbe m bịatere na ihe m hụrụ bụ nri a patọrọ nkịta dọọ n'elu tebụl mgbe enyi ọha ma bọmpa wụsịrị ọkụ ị sị m na i siri nri ndị nri gị si asụ ụmụ gụ nzekwa ndị mgbe efu dị ka m jee sie nri pafụta ka onye ọbụla bịa rie nri ka onye ọbụla dum ime asị m ka m jee wụọ m

no problem m ma-abakwa na trap a m ma-aba na trap a biko yara m fụgoda yara m fụgoda ọ bụ ihe nye ebe ị na-eme nwa m n'ụlọ ahụ m ama echienenenene mama tagbo ome na ahụ ọ bụdịrị onye onye ọ nụtara bụ ọyị chikwa oke m ee eh, nzekọ na m nọ n'ọkwụ n'ọbụ abata ndị si nọ na friji gịnị friji mmanụ bụ friji bụ azụ friji a ji eto oyi na be anyị gịnị kwa ndị igwe na-adịkwa n'ime friji n'ime azụ friji azụ friji m na anyị ji eto oyi ee nee nee nee na ọ sị m na ọ ya-eje na friji ya pata nri ama m na anụmanụ bebe m nụtara kpọrọ agwọ kpọọ mapụta o mere na bebe ya na ya na aga bụ gbagọda masị kwachi m akpọ ụkwụ m chịtọ na mmanya ọ dabakọkwa kama ka ọkwa ahụ mbe enyi m bịara anakọkwarịrị m aga na m ana nwa mbe enyi ka m kwụgwụ ihe nne ndị onye m ọ sị na ọ dịgọ na furu na-eyi ọ gịnị bịa manya ma m bụrụ ọmana atịghị n'anya ee chumenera mgbafe n'ọma na-asụ ka mmadụ na bebe ana m eji ewe ji egbu ee n'anya adịghị m ee e o mekogo kama ọ na-eme mbefuwere ebe o ji ga-edina wee dina m bịa Amuche saa bịa bịa bịa bịa ihe ọ na-eji n'aka rapụ ya bịa na na-apụ saa erutego erutego ehe akwa ka eyi wee oge ebe nso gị jee eke azi ọnụ m ebe m na-eje ịma ngwa gị na-eji ihe eji m moto Hmm. ọtata ife na-akpọ kịta m ga-enye gị ego eh? ịma driving school like onye ga-amụgosi moto ọfụma iji ego a na-achịnye oge ezu ife niile nke fọ na iwere ya machi akpa gị hmm. enugwu na ihe dị ebe a 200,000 onye fa na just nyere nke fọ ngwa were nke a mụọ nwecha ihe niile tinyekwa uchu na ya ka ịmụta ọfụma maka moto dị ebe ị ga na-anya nke sọ gị

ee ọ bụzikwa ọlụ maid ka ị bịara jidekwa ọnụ gị o jidekwa ọnụ gị o maka na m esubikwa gị ọnụ ata gị na-agwazi m okwu ị na-agwazi m okwu atazi gị ị na-agwazi m okwu nkwuo ikwuo ee nkwuo ikwuo kedu ihe mama nji kwuo m ikwuo ee iji gịnị wee tọọ m kedu ihe mama nji kwuo m ikwuo kpacharụkwa anya gị o ka hafụ igosi gị ihe ọkụ ji ntị oke eme kpacharụkwa anya gị o amuche second class citizen dị ka gị amuche na-ekwodo onwe gị anya ịmakwana be mpa m ka ị ịmakwana be m ka ị nọ gịwa bụ first class kedu ihe imechapụtara ịmakwana be m ka ị nọ gịwa bụ first class kedu ihe imechapụtara ịma esi ofe ịma ka esi etinye ọkụ na ihe eji esi nri kedu ihe ịma eme na-abụrọ ịpị ekwentị gị na ịpịacha mbọ gị na ime isi kedu gwa m ihe ọzọ ịma eme ka ịwụ first class gwakene m ya nwee ihe imetere ka njikwa ka ebe isi apụta dị ịgwọdịrị ihe agwọ itedịrị ihe a n'ọnụ nke tere n'anya amakwa m maid one sigo n'ụlọ a wee pụọ onye nke bịara ime eme mgbe onye na-efe ime onweta onwe ebe ọ wee chọọ ga-anọ ka ị chọọ ka esi otu anyị si achụ fa wee chụọ m Ka ihe ma- ma ji Mụ- chụọ ọ gị.
bịafụrụ, kama ị ga-achụ m ee fim ahụ ịfụ fim anyị na-agbanyere ndị ọzọ mụ agbanyelụ gị ya Hey! chineke nna m o. nke bụ ka mmadụ abata be mmadụ karịa amuche biko ka njụgodu gị o nwe ebe ọzọ ịfọ nekwa na amuche gba slipas kekereka slipas na-ayọ biko gba ọsọ bịa na geeti kụọ aka biko na-achọ m ebe m ga-asawa ụlọ zawa ụlọ anyị dubata gị amuche gị dị ị na-etinye nails tinye lashes nkwuo okwu ikwuo na-ete ude mpa m nyezie gị ego sị gị jee mụọ moto iwere ego kịta na-achị ya tenki na-eje ata m gị amuche achọkwa m ịgwa gị otu a m si nene gị kịta m na-awa ọchịkwa gị amuche ekwenekwa ka m mee gị ihe n'ụlọ a sị gị na mkparị gị ahụ ezugo ọkwa ị fụ mkparị gị o jugo m afọ and ọ ga-ejugide m otu ọ na-akwado ijufe ọ nwaa anwa jufee ee eh, mgbọpụta ya hmm, mgbọpụta ya ị ga-afụ onwe eme ma ọ bụ na mma m anwụhụ amuche ọ ga-agwa m okwu n'ụlọ a ọ bụ na mma m anwụ mpa m aga-anọ na-asọpọt ka ụmụ maid na-agwa m okwu ee eh, oke ma anyị ga-emezi gị

ọkwa maka nna gị ime gịnị ọkwa maka nna gị ka m ji agba gị nkịtị ọkwa maka nna gị o ọ bụ na nke mma gị bụ obele ihe ji maa gị ya bụ ụbọsị ọzọ ịnọdụ ya n'ụlọ mpa m gwa okwu imechi ọnụ ma ọ bụ ọsị gị were ọ dị mma ọ dị mma ka njụgodi gị moto a ị na-eje mụ kịta bịa njụgodi gị kee moto ị ga-anya anya na kọmpaụnd a kee ka o si wee gbasa gị ọ gị nye m ego ji mụọ moto kee ka o si wee gbasata gị mana ka njụgodi isi mgbe o ji ruzie na level a level otu a na-ekwuzi okwu Amuche na-ekwu okwu mee di m okay before i jegodi ije mmụta nke taata mpa m nye gị ego ị ga-aba n'ime bathroom ị ga-asa bathroom ma iru na azụ not only na ị ga-asa ya ị fụla akwa niile na mpakịda ebe a hmm. dị ebupụta achọkwa m ka i were machine wee saa ya washing machine ị ma try ekwu ya maka m ga-ata gị afụfụ and m put you in your place in this house ị ma eji washing machine wee saa ya ị ga-asụ akwa anyị na ndị mụ na ị ga-amọpụ ụnọ niile around ị mọpụchazie ya o nwezi ihe m chọrọ ịgwa gị m ga-eli this afternoon mm. hmm? gị nwa je kwadolu m achọrọ m ili mm. breakfast dị rich eh? dị rich nọ na ọchị ka ọ na-atọ gị
nke atọ Amuche ị ka nọ na agba ochie ọkwa efo gị ị ka nọ na Chelụ. agba ochie ọka ihe m kwu gị na-achịrị ebe ọchị azịdị ebe a nọ kịta Amuche ebe a nọ kịta bụ na ihe ọbụla gụrụ gị ị ga-eri n'ụlọ a, gị nwa ga-eji aka gị ị jee na-alụzi gịnị akwa gị ruo inyi ọlụọma eje sụọ akwa gị ọ sọ gị i ji aka sụọ ya ọ sọ gị i ji ihe eji asụ akwa saa ya ọ sọ gị i ji isi gị wee saa ya na akpa gị

biko ọ mụwa ka Amuche na-agwa okwu biko eche m na ọ bụ ụlọ mpa m biko hei nwoke ụmụ nwaanyị ama mmenwu biko kee ebe ọ nọ wepụtara mpa m ihe a hei kee style o ji wepụtara mpa m ihe a iji isi gasazi ya mpa m ma Amuche na-agwazi m okwu just pocketizie na obi n'ụlọ m mana ekwefu na ụlọ a mụ na Amuche na mpa m ga-emechi ihe n'ime ụlọ a ee ha ma- mpa m ama na Amuche bụ house help anyị kpọta na-akwụ ụgwọ Amuche kee ebe ị dị si n'ime asịrị m kee ebe ị nọ ka m batara n'ime room ahụ
ọgọ m sị na ọ chọrọ mgbe ị ma etu i si ekwu ee hei amakwa m na ahụ dị nya obi mapụrụ m mgbe ị kpọọ m na phone ee kedu ọ dịkwa mma ọ dịkwa mma o mana ọ dịchara ebe o si eme gị eme ee eh, mba o nweghị ihe na-eme m o nweghị ihe na-eme m ka eji eme eju ọ na-ebe na takwa mba o nweghị ihe na-eme m ịma ee eh, ihe m ji kpọwa gị bụ na a sị na onye bu mmadụ ụzọ shiwe nri na-aka enwe mkpọmkpọ ite mm-hmm. okwu Igbo eh, anọgo m na ya bụ oche nọọ ya nọọ ya nọtee ya aka akagoro m gị mara ihe n'akụkụ ebe ahụ mm-hmm. ihe m ji kpọwa gị bụ ee ọkwa n'eziokwu alụmdi na nwunye ndị kwuru okwu sị na ofu anya ka eji anụ nwaanyị maka ị sapụ anya naabọ ị ga-ahụ ihe ị na-ekwesịghị ịhụ so ofu anya ahụ eji anụ nwaanyị ị nụta ya uche ga-adị ya o nwekwe na ezinụlọ ọbụla ebi kịta anaghị enwe ofu ihe maọbụ ịbụọ na-enye nsogbu ebe ahụ mana na were akọ na uche ndị ndị gboo tiri inu sị na uche ka eji akụ ọkpa ọ uche ka ọkpa ji ebu ehe o ọ ya bụ ihe dị n'ihe ahụ na ije di na nwunye bụkwanụ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ee nkịta sị na a dara onye dara onye onye dara onye na ọ- ọ ọ bụrụ egwuregwu ihe niile abụghị gada gada ee? A- u- a- alụmdi na nwunye na ọ kapekakwa n'ibe akọwa ụmụ akụkọ ihe a na-akọ a bụ ma anyị na-enwe nsogbu anyị nwe anyị edozilikwa mana ikwukwu ikwukwu ọzọ ịma ijiji ara a nọ n'elu nkwụ nwunye ọ na-agba ijijigharị ọ dama ebe o si esi ọma isi ọma ọ mụtacha kedu ee ihe m na-akọwa bụ na ọ- ọ eziokwu na a sị na eh, eh, ofu nwanyị anaghị ezuru ụmụ nwoke mana ọ bụrụ mụọ na-asịkwa na ọ bụrọkwa ụmụ nwoke niile ọ bụgodoro nọ na o nwe ka i si na-etinyetụ anya n'iro ị na-akwanyere nwunye gị ugwu Chere, ọgọ m ị na- ị na-akwanyere nwunye gị ugwu Ọgọ m. Eh, ọ bụghịzi na a ga-eme nke tiwara Ihe ya doro m anya na ọ bụgodo. dubete ya n'ụlọ e si n'otu ahụ eme nne ị na-akọchala mba maka na ama m na gị bụ ọgọ m etu i si ghọta m na a sị nụrụ m na ị ga-anụ amarọ m nwaanyị ọzọ ọ dabata dị m n'echiche ọ dabata dị m n'echiche aghọtacharọ nke nwaanyị ọzọ fịakwa nwaanyị ọzọ ihe m chọrọ ị na-achọ ịkọwara m kịta na o nwerọ nwaanyị ọzọ ihe bete ebeghị ma ọgọ m gbụpụ asọ kpọbata nwaanyị ọzọ n'ezinụlọ ya ka m nụwa nwaanyị naabọ ka m ghọta ihe ị na-akọ chukwu jụkwa ọgọ m hmm. ịma na ihe dị n'ije ụwa bụ na o nweekwanụ onye bụ mmụọ ozi ee eh, onye ọbụla nwere ebe ọ na-eri mperi n'ụdị nke ya ee eh, mana ka e si emekwanụ ihe bụ na ọ dị otu ahụ di na nwunye abata n'ime ụnọ o nwee mgbe eji edozi okwu okwu dịrị di na nwunye onwe onwe taịm onwe taịm eji edozi okwu ahụ ruo mgbe ahụ eji edozi ya edozie ya ọ dịrọ mma onye ịbụọ ma onye ịtọ isi n'iro bata bebe m gbakọtazie nkịtị ọ dịka ekene agabago nku aka aghọtarọ m ebe nke onye ịbụọ e, nwaanyị ọzọ nke aghọtarọ m ya o nwere kọwakere ihe ọma ka m ghọta ọgọ m hmm.
ihe m chọrọ ikwu bụ na ee eh, otu ọbụla ọ dịkwa gị na nwunye gị na were nwaanyị dozie okwu dịrị unu unu na nwee nwaanyị dozie okwu dịrị unu eh?
okwu dịla anyị nwere ebe adịghị enwe okwu eh? chineke ọkwara m ghọta atọ ọgọ m aghọtakwa m ihe a niile na-ekwu ọ bụrọ okwu ọghị ịghọta ọ naghị ịghọtakwa gịnị kedu ka i si je nụọ nwaanyị naabọ
chineke ekwena anị be anyị sọkwa nke a asọ mụnwa mụnwa nzekwe nụrụ nwaanyị naabọ hei ọ ga ma na nlọ ma na ife ka aha m emenata na ndụ m ma na nlọ ma na ife

ndị unu nụrụ onu ha n'ejije a nzekwe bụ ududo nnobi spider osuji olisa bụ pat njọkụ azụka bụ vera oti ogechi bụ kindness ezeugwu achebe bụ ogbuefi tony igwe nneka bụ lydia ani amuche bụ amaka ibenedo ọlụọma bụ chekwube anidiobi ọ pat njọkụ dere egwuregwu a hazie ma mee ka o ruo gị ntị chekwara anyị ugbua n'izuụka na-abịanụ agba ọhụrụ ya